Ngati sukum'phunzitsa mwana wako wam'muna chikhalidwe, wina wake adzam'phunzitsa ndithu. Iweyo ngati mwana wako wam'munayo sukum'phunzitsa udindo, sukum'phunzitsa discipline, sukum'phunzitsa kufunikira kolemekeza anthu ena, sukumuphunzitsa kukhala ndi life yomwe ili ndi cholinga, wina wake ndithu adzam'phunzitsa munthuyo. Komano kum'phunzitsa kwa munthuyo kutha kudzakhala kwabwino? kapena kutha kuzakhala koipa nde iweyo pokhala bambo nthawi zonse khumbo lako bambo wina aliyense ndikukhala ndi mwana wabwino so iweyo ndi amene uli ndi kuthekera kapena iweyo khumbo lako ndi amene umafuna mwana wako atamapanga zinthu zimene iweyo umafuna kuti zitamachitika ndiye zinthu zoyipa zimene wina wakeyo angathe kumphunzitsa chinthu choyambirira atha kumphunzitsa kunena kuti kukhala mwamuna kumatanthauza dominance mwamuna ungopanga dominate basi uzikhala munthu wokwiya uzikhala munthu wa violence nthawi zonse. Winayo atha kum'phunzitsa zimenezozo chifukwa chonena kuti iweyo sunamuphunzitse zenizeni zimene akuyenera achite iyeyo pokhala mwamuna. Komanso chinthu cha namba 2 chimene winayo atha kum'phunzitsa ndicho kuwa- kumuuza mwana wanu wamunayo kunena kuti azimayi akamawaona aziwaona ngati adani ake. komanso azingowaona ngati ma objects zinthu zongoseweresa ndiye ndizi zimachitika azibambo mmakwalalamu mtsikana asaduse kumuyimbira malikhweru kumusowesa mtendere kaya ndi mmisikamu chifukwa chonena kuti nkutheka inuyo mwana wanuyo simunamphunzise kufunikira kwa azimayi komano anthu ena ake ndi amene anakamphunzisa akumuona mzimayi ngati si patena oti angathe kupanga naye zinthu ndikutheka mmoyo komanso chinthu cha namba 3 ngati simuphunzitsa mwana wanu wamuna zenizeni ena ake atha kukamuphunzitsa zinthu zoyipa ndizo kumaona kumapanga suppress ma emotions kudzera mukukwiya olo kudzera mwina kuma drugs kuledzera kusuta chamba olo mwina kukhala munthu wosasamala moyo wake ongozitayirira osazilabadira chifukwa chonena kuti nkutheka kuti inuyo simunamuphunzitse zenizeni zimene iyeyo amayenera apange nde ena ake akamphunzitsa zikhalidwe zoyipa ngati zimenezi komanso inuyo ngati mwana wanu wamunayo simumuphunzitsa zenizeni zabwino zoti azichita wina wake atha kumuphunzitsa zoyipa zimene atha kumakaona ngati kuti quick money kapena kuti kupanga involve mu- mu- mu khalidwe la crime u- ukamberembere olo kusokoneza imeneyo ndi njira yabwino imene ili shortcut to success chifukwa chonena kuti inuyo simunamuphunzitse pa nthawi imene iyeyo anali mwana wanu pakhomo pano komanso ngati simumuphunzitsa mwana wanuyo mwamunayo zenizeni zoyenera kuchita ena atha kukamuphunzitsa zinthu zolakwika zimene atha kumakaziona ngati kuti respect is taken by fear ati kuti ulemekezedwe ndetu ukuyenera uwaopseze kaye anthu ena ake osati upange build character yako chifukwa ngati inuyo mumphunzitse mumphunzitsa kunena kuti ukapanga build character yako yabwino umunthu wako ukakhala wabwino anthu ena ake automatically azikakulemekeza komano chifukwa choti inuyo simunamphunzitse zimenezo amphunzitsa ndi anthu ena amphunzitsa kunena kuti respect iji imapangidwa attain by inflicting fear pa anthu ena komanso mwana wanu wamuna mukapanda kusamphunzisa zenizeni zabwino zimene mukuyenera kuti mumphunzise mwana wanuyo ndipo anthu ena ake akamphunzisa akamphunzisatu anthuwo kunena kuti accountability is weakness eti kuti ukhale accountable uvomereze kulakwisa kwako ndi kufooka andiyeyo atha kukaphunzisidwa kunena kuti kupanga blame munthu wina wake ndiko mphamvu eti is strength so akakhala munthu wongofulumizitsa kuti ngakhale walakwitsa ndi iyeyo koma osavomereza komano blame yo kukangoyisiya pa anthu ena foti simunamuphunzitse bwinobwino zoyenera kuti iyeyo azipanga komanso anthu ena atha kukamuphunzitsa zinthu zolakwika zimene timati commitment or mwina kukhala munthu amene ali ndi banja lake or kukhala bambo wabwino izizi chabe ndi trap so akaphunzitsidwa kunena kuti banja ndiloyipa eti you are not supposed to commit yourself to marriage ndi zinthu zina zambiri so inu ndi amene muli kholo la mwanayo amene mungathe kumphunzitsa zabwino zoti mwana wanu azipanga komanso mukamulekerera ndipo anthu ena ake akamphunzitsa akamphunzitsatu kunena kuti pleasure ndi yomwe imapanga matter kwambiri than ma principles zinjoyi ndi zina zotero ndizo zili zabwino kwambiri kwa mwanayo kusiyana ndi kupanga hold ma principles udindo wa bambo sichabe kungopanga provide panyumba kuti foti mmagula zinthu anthu amadya amavala mukuwatumiza ku sukulu ndezakwana ayi komano udindo okwanira wa bambo ukuyeneranso ipange involve direction komanso guidance kumulozera mwana kuti alunjike komanso kumuunikira kuti apa mpoponda apa mposaponda kumuunikira kuti life yake iyende bwino kukhala bambo sichabe kungopezeka ayi m'banjamo komano ndikuonetsera chitsanzo chokhala bambo wabwino olo mwamuna wabwino chifukwa kungoyankhula kokha kuchi sikumakhalatu kokwanira ayi komano kuonetseranso zimene inuyo mukutani mukuyankhula and mukamazionetsera ndi njira ya fast imene mwana amaphunzira rather than kumuyankhula komanso mudziwe kunena kuti ngati guidance yasowekera pakhomo pano influence imachokera ndithu kwina kwake whether you like it or not ichokera kwa azinzake a mwanayo kaya ndi social media real masculinity imaphunziridwa olo ubambo umuna weniweni kukhala mwamuna wangwiro kumaphunziridwa kudzera munthu kukhala accountable komanso